kwa a timothy mtambo amene tsiku la lero atulutsa chikalata chawo kunena kuti inetu zokhuza zionesero zina zili zonse ah, sizikundikhuza ah, kwenikweni so tsiku tikudziwa kuti latha mwamtendere koma lisadathe bwinobwino takumanizananso ndi ripoti lina limene lasimikiza kuti mawa lino kukhala zionesero pa zifukwa zina zimene ine ndi mzanga pamodzi pano ah, tingazifotokoze ndisadapite ku topic imene iyi makamaka kapena lipoti limeneli lomwe lafotokoza bwino zokhuzananso ndi zionesero za mawazi kungokumbusani pamodzi pano timabweresa nkhani zosiyanasiyana ndale sports komanso entertainment ah, ndipo chomwe muyenera kuchita kungopanga like ah, share komanso subscribe nde ndanena kale kuti pamodzi pano ndili ndi mzanga nde ndiwerenga lipoti kenako ndimuphaphalisa mafunso awiri atatu ukuso tikungocheza tione kuti tichite motani so mzanga funso loyambirira likhale lophweka kwambiri iwe udamvapo zamphekesera kuti uh, kukhala kukuchitika zionesero kunoko ku malawi Uh, of course tinamva kuti uh, hrdc ifuna ipangise mademo komano taonanso akubwera poyera kuti ayi ife sitili okonzeka kufuna kuchititsa mademo so nkhani imene ubwera nayo apayi ndikoyamba kuyimva kuti kodi kufuna kuchitike mademo so ukawerenga lipoti mwina ndi pamene nditakhale confirmed kuti kufunanso kuyambike makamaka nkhani za mademo so apapatu lipoti lake makamaka likupezeka pa zodiak online timangotchulabe kuti ena ake amaona ngati timabweresa nkhani zokuti atiuza ndi a neba koma ayi nkhani timabweresa ndi maumboni omveka bwino lipoti likumveka motere akuti msonkhano wa akuluakulu womwe wachitika mazulowa mosogozedwa ndi dc wa boma la lilongwe a lawford palani wavomera kuti mabungwe a cdedi komanso lost history foundation achite chionesero kupita ku nyumba ya malamulo mawa izi zaza pomwe mabungwewa analembera dc wa bomali kumuziwisa za chionesero chokasiya kalata ku nyumba ya malamulo yofuna kukakamiza aphungu a nyumbayi kuti ayambe kuchita zokambirana zawo mziyankhulo za mdziko muno maka Chichewa. Mkulu wa bungwe la Cdedi a Sylvester Namiwa wasimikizira za nkhaniyi ponena kuti kupitirira kuchitika zokambirana mchingerezi zimapindulira anthu ochepa kusiya amalawi ochuluka a Namiwa akuti aphungu ena a nyumba ya malamulo amalephera kutenga nawo mbali mu zochitika mnyumbayi kamba ka chilankhulo chomwe ati chimalepheresanso amalawi kusatira bwino zochitika mnyumbayi iwo ati apolisi ndi omwe azapereke chitetezo pa chioneserochi so lipoti tu likufotokoza motero ndipo pa lipoti limeneli likuonanso kuti ah, patsindikizidwa ndithu chikalata chokuti zionesero mawa zikhalapo so ndikhulupirira kuti mzanga wamvako makamakaso nawe lipoti li ndisadayambe kukufunsa mafunso so funso langa loyambirira iweyo ukuona kuti zomwe afotokoza silvester zokuti aphungu ah, kumeneko ku nyumba ya malamulo akamapanga zokambirana zawo atamayankhulako makamaka ziyankhulo za mdziko munomo ukuona ngati kuti zingatipindulire motani kumayankhula chichewa kaya ndi chitumbuka kumene kujako ku parliament
choyambirira tidziwe kunena kuti chiyankhulo cha chingerezi kapena chimene amati english ndi chiyankhulo chobwerekera azungu anabwera kuno ndikubweretsa chiyankhulo chimenecho ndipo ife ngati timachiyankhula timangochiyankhula koma timachiyankhula mongochiphunzira si chiyankhulo chimene tinabadwa nacho kuti tiziyankhula so chiganizo chonena kuti ku parliament anthu aziyankhula ziyankhulo za konkuno chichewa chitumbuka kaya chiyankhulo china cha- chotani ineyo ganizo limenelolo ndikugwirizana nalo 200% chifukwa chonena kuti ife ndi amalawi chizungu timachiphunzira tikapita ku sukulu kotero kuti si chiyankhulo chonena kuti tizichita kukhala nacho compulsory kuti ya- yankhulani chizungu yankhulani chizungu kodi tikuyankhulira ndani if tikati chizungu ndi chiyankhulo chimene chinabwera ndi azungu which means ngati tikuyankhula chizungu tikuyenera kuti tiziyankhula chizungucho if tikulumiza ndi azungu koma ngati tikulumiza ndi amalawi anzathu tiye tiyankhuleni ziyankhulo zimene amalawi amazimva mosavutikira komanso akhoza kuyankhula kupereka maganizo awo mopanda kuganiza kawiri katatu so chiganizo chimene chichi ndikugwirizana nacho 200% monga ndanenera muja nkhani iri imene makamaka mwina mwangotijoyina ndi yokhuzana ndi zionetsero zomwe zikuchitika mawa pa zifukwa zosiyanasiyana koma chifukwa chachikulu ah, chagona pakuti akuti ah, makamaka CDEDI imene ndi bungwe limene limatsogozedwa ndi a sylvester namiwa komanso bungwe la- limene akulitchula kuti lost hope uh, makamaka lost history uh, foundation akuti akuchita zionetsero mawali pa zifukwa zokuti akufuna akasiye zikalata za- makamaka zikalata zawo kumema nso makamaka mamemba aku parliament kuti ayitu abwezi mwachepetsako uh, chizungu funso linali likumvekera ngati lachibwanabwana koma ndikufunabe ungondiyankha wapatse image nake iwe kuganiza kuti uh, ku parliament kuja kuli ena ake ndithu amene amavutika ndi chingerezi chimene chichi amwene chiyankhulo chilichonse ndi chovuta even kumalawi konkuno kuli anthu ena amene amavutika ndi kuyankhula chitumbuka Mm. kumalawi konkuno kuli anthu ena amene samatha kuyankhula chisena Mm. kumalawi konkuno kuli anthu ena amene even chichewa chija samachitha bwinobwino mm. nde chikanikiranji akanikiranji munthu kukanika kuyankhula chingerezi chinthu choti chinachoka ku england kuchita kubwera ku malawi kuno so nzotheka chiyankhulo chilichonse kulikonse ndi chovuta ngati iweyo suli nacho familiar palibe munthu amene samatheratu kuyankhula koma amayankhula chiyankhulo chimene wakukula nacho chimene anabadwa akuchipanga practice chilichonse chiyankhulo chochita kubwera chimakhala chovuta tikhoza kuona azungu obwera kuno chichewa chawo chimakhala chodabwisa sitingawablame si chiyankhulo chathu iwo aja ndongochiphunzira iwo ifenso tikamakanika kuyankhula chingelezi mosamveka bwino suti munthu atiloze zala sitinabadwe tikuyankhula chingelezi unless otherwise kuti mwina wabadwa mu environment ya mwina ya zizunguzo whatsoever ndikuti zikhoza kumamveka moteromo komano ah, makamaka kwa anthu oti tinangobadwa chingelezicho nkuyamba kuchipeza mkati mwa ndime sindikuona ngati kuti pali vuto ndipo kusatha kuyankhula chizungu sikutanthauza kuti ndiwe munthu opanda nzeru ayi sizikutanthauza choncho and kumalawi kunoku tikungoyenera kumalumikizana mu chiyankhulo chimene ife timafira comfortable tiye tipiteni ku china ku china atu ndi chichinese tipiteni even ku germany ku germany amayankhula chiyankhulo chakwawo tipite ku italy kuli chilatini kumene kuja ndi ziyankhulo zina okay ndikudule pang'ono meaning to say kuti iwenso mzanga pamodzi panopa you are positive kuti chizunguchi amalawi titachisiya pambali tizipanga focus ziyankhulo zathu ndiponso mwina chizungu chimenenso mwina chatibwezesa mbuyo kwambiri poti tikukakamira zinthu za eni ake chizungu ndi chiyankhulo chimene chi- chili kwambiri maiko ngati ah, ku- makamaka ku england america ndi maiko ena ochepa even kupita ku mexico amayankhula chiyankhulo chakwawo mexicotu ndi dziko lalifupi pafupifupi ndi america ndi manebas koma amayankhula chimexican kupita kaya ndi ku spain amayankhula chispanish kupita kaya ndi ku france amayankhula chichani Ku- ndipo ma subjects awo anayikidwa mu ziyankhulo ngati zimenezozo so ifeyo titengeranji chi- chi- chi- chi- chi- chiyankhulo cha dziko loti lili kutali ndi malawi Mm. dziko loti lili kutali kwambiri kukwera ndege umatakani masiku angati usanafike ayi tiye tiziyankhulani chiyankhulo chimene ifeyo tizimvana tizifunsana tizipanga interact popanda kusokonezana english iyo ingokhala kuti ndi partinso ya zinthu zina kuti mwina tikapita tikapita international chisamakachite kuvutikiratu ukakumana ndi azungutuwa uziyankhula chingerezi chophwanyikaphwanyika sachitatu kuseka because amaziwa kuti anthuwa chiyankhulochi si chawo ifenso azungu tikakumana nawo kuyankhula chichewa chokhotakhota timaziwa kuti awa chiyankhulochi si chawo so there is no need kuti mpaka tichita kukhala pakalapakala ndi chingerezi kutuluka thukuta thovu mkamwa manthongo ali mmaso ngati kamwana kambalame nkhani yake kufuna kuyankhula chizungu mayazi tiye tiyankhuleni chiyankhulo tonse ndi amalawi kuno parliament ija suti imayimirira ima, anthu aku america imayimirira amalawi akumudzi opita ku sukulu ndosapita ku sukulu why anthu akuyankhula chingerezi kumene kujaku momwe ayankhula ziyankhulo zimene anthu akhoza kumva mosavutikana nazo chifukwa chake parliament anthu akumudzi samvera chifukwa kumakhala amakhala ngati akumvera zinthu zoti si zawo chiikeni mchichewa anthu azimv- azimva kukoma anthu amapezeka kuti akutsegula nkhani za maboma nkumamvera because zimakhala mchiyankhulo cha amamvera ah, mapulogalamu za ulimi mchichewa Zili Koma ika- pati, zili pati amamvera zili pati. mchichewa koma ikabwera nthawi yoti amvere parliament umapezeka kuti anthu akutseka radio why chifukwa kuti anthu am- ena ambiri chingerezicho samachidziwa so tikuyankhula chiyankhulo cha eni ake pamene eni akefe chiyankhulo chimenechocho ambiri mwina sitimachimva bwinobwino or even kuyankhula kumene kumavuta so ineyo Mm. ngati mmodzi mwa anyamata pa tauni pano Mm. ndikukhutisidwa nazo kunena kuti tiyeni tibwereseni chichewa parliament
tisanakwangule makamaka programu yathu paja imakhala yachanguchangu nde ndikufunanso undiyankhe funso limene tingasekereso makamaka uh, programu yathu inoyo so tonse tikudziwa kuti malawi ndi yemwe uja andale ndi omwe aja chomwe changosintha ndi boma so tikabwerera pazana nthawi imene tidaona kuti akuchita zionesero zimayamba ndi kunena kuti akuti zikhala zabata koma mmene timaonera mmene zimathera zimathera makamaka modabwisa kugendana uh, zinthu zosakhala bwino kuonongerana zinthu zimayenda moteromo so tinene kuti zionesero za mawazi mukuona mwako inde a silvester namiwa asindika kunena kuti ah, zionetsero zimenezi zizasogozedwa ndi apolisi koma tikabwereranso machaputala ambuyo apolisiso amakhala akusogolera koma zimathera makamaka kuwabwiritsa anthu tear gas zionetsero zamawa ukuziona kuti zizayenda motani M- in your own observation kapena opinion ya iweyo mukungoona mwako kuona kuti mawa zionetsero ziyenda motani ineyo ndikuona kuti mawa zionetsero zikhoza kukhala zabata ndi mtendere one chikhulupiriro changa chochokera pa silvester namiwa chifukwa amene ndi mkulu wa cdedi bungwe limene lakhalaso likuchita mademo mbuyomo ndipo latsikimiza kunena kuti iwowa angofuna peaceful demonstrations kuuza aphungu a nyumba ya malamulo kukakamiza boma kuti chichewa chilowe mpaliyamenti ndikudule last time adaliso kuti a sylvester namiwa omwewo akupanga zionetsero za mtendere and it ended up kuwaona akukhapidwa zimayamba chonchitu kuti zizakhala za mtendere nde ndikufuna uzukute pamenepapa bwinobwino chifukwatu anyamata azikwanje sadagwireso onse tibwerere pamenepo amene adagwidwa ndi ochepa amene akuyankha milandu ah, zikupitirira zimenezo tonse tikudziwa kulinso anyamata ena ake azikwanje okay mwina ndiyambire kufotokoza kuti history is the best teacher boma limene lili pano ndi boma la dpp ndipo dpp inakhalaponso mboma mzaka zambuyozi nthawi imene D- dpp ikakhala mboma mademo ake samakhala ochita kuopsa inde amachita kupereka ufulu kuti ayi pangani demonstrate tikhoza kukumbukira kunali anti uh, jane ansah chanchanchani demonstrations amene ankapangidwa uh, led ndi bungwe lija la hrdc a timothy mtambo a trapence ndi anthu ena kuphatikizapo akuluakulu ena a chipani cha mcp nthawi imeneyo ndipo mademo amenewa ankakhathamira ku blantyre kuno mumachema mu- mu- mu highway mumayaka moto ku lilongwe kumavuta ku mzuzu kumavuta ku mangochi kumavuta koma kulibe munthu wina aliyense amene anganene kuti ayi ifeyo tidaletsedwa kuchita mademo asilikali amachita kubwera kumene kuja ndikumateteza kunalibenso kumademo kuja amene amachita chibwana chofuna kumasomphola zinthu mmashopu military full military imakhala kumene kuja polisi imakhala kumene kuja kungoyerekeza kuti wewe upanga mademo muja ufuna uzichita matukutuku ufuna kuba kakwambisa zinthu zodabwisa polisi komanso military imakhala ndi full support zimene zimachitika chifukwa cha authorization imene imachokera ku boma makamaka kumene kwa mtsogoleri wa dziko lino nthawi imeneyo a professor Arthur Peter Mutharika amapanga wona kuti ayi um, ti- asiyeni anthu apange demonstrate chifukwa ndi ufulu wawo so boma limene lili panoli so ndikuona ngati ndi boma limene limalemekeza maufulu a anthu makamaka kupanga demonstrate fa demonstration ndi umodzi mwa maufulu amene mzika amakhala nawo koma umangofunika uzitsogozana ndi udindo kuti ngati mupanga demonstration onetsetsani kutinso musaphwanye maufulu a anthu ena so ndikukhulupirira kunena kuti sindikukhulupirira kuti Peter Mutharika ndi boma lake lingalole kuti anthu pamene anthu akupanga demonstration anthu ena azipita nkumakasokoneza chifukwa chonena kuti history is the best teacher taona mmene boma lapitali latulukila zinthu zake zinali zimenezi amalekerera pamene anyamata azikwanja amakhapa anthu boma kungokhala chete anthu akuwadziwa apolisi mafailo a anthu anali nawo koma ama pamapezeka kuti sakumangidwa so ndikukhulupira kuti boma lapanoli laonanso zimene anzawo amachita komanso likhoza kupanga zimene ankapanga mbuyomu kuti asiyeni anthu apange zionetsero za mtendere tione kuti kodi zinthu zake zithera motani so chikhulupiriro changa chili pamenepo zatsimikizika kuti mawali kukhaladi zionetsero zomwenso zikutsogozedwa ndi a sylvester namiwa amene last time atidawaona atapangidwa chipongwe chodabwitsa kwambiri koma ine pamudzi pano ndi mzanga tidangoti tingozukuta kungokambiranapo ziwiri zitatu ndikhulupira kuti mwamva kuyambira kumayambiriro mpakana kumapeto kuno ndipo timanenanso kuti mukafika kumapeto kuno osamaiwala kutipanga sapoti munjira yongopanga like share komanso subscribe kuti nkhani zonse zomwe mumakonda kuchokera pamudzi pano ndale sports komanso entertainment zisamakuphonyeni ine ndi mzanga kutsanzika timakhala tatsanzika kale until next time ndingoti tikumanenso nthawi ina